Kabako daw ye ko asalamu alayikum karamɔgɔ daw wa alayikum salam yaya an bɛ bɛɛ lajɛlen fo bisimila ala k'an to ɲɔgɔn ye ami ala ka laɲiniw sabati ala k'an sutura an bɛ foli lase jɔnkolonin ma ka kɛnɛ lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo ka e yaya yɛrɛ fo bisimila kɛnɛ karamɔgɔ bɛɛ n'o ye n kɔrɔkɛ lasi koyita nuhu konatɛ badara karamɔgɔ zu n bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka se sirifukɛ ma ni fakoli k'ala k'an to ɲɔgɔn ye ayiwa daw a diyara n ye bi an ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ belebele in kan yan parce que n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ in kan kaban an bɛ lafiya an bɛ ɲagali ka da baara caman kan o de la su in a duman kojugu
dɔnni don an bɛ sigi dɔnni de kan siga t'a la nin kɛnɛ in kan parce que an m'a fɔ k'a fɔ an bɛ ko dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan ayi ayi o ma an se yan siga t'a la an m'a fɔ k'a fɔ anw ye min kɛ o de ye tiɲɛ ye ala ta de ye tiɲɛ ye siga t'a la nka anw ye jɔnnin de ye anw bɛ fɛn o fɛn ɲini ala fɛ an bɛ fɛn min di an kanubaw n'an lɛmanaw ma ala k'a kɛ k'u nafa ala k'a kɛ k'u nafa ala ka parce que jɔnnin ma dafa siga t'a la jɔnnin ma dafa ala dɔrɔn de dafalen ala dɔrɔn de dafalen mana kɛ dɔnnikɛla ye cogo o cogo n'i sera yɔrɔ dɔw la i ye dɔ mago dilan I ka dɔnni ye dɔ mako dilan mais a ma min fana mako dilan o de ka ca ba n'a si ye ya o de la dɔnnibagaw b'a fɔ k'i mana kɛ muru ye i dan ye dan ye n'i kɛra soma ye i dan ye dan ye n'i yɛrɛ kɛra dɔnkotigiba ye yɔrɔ dɔw bɛ i bɛ jɔ i bɛ jɔ yen ala yɛrɛ ka se aw ye ala yɛrɛ n'a y'a kɛ cogo min na siga t'a la o de ka ɲi o la daw teliyara an bɛ taa ni fayida fila ye joona ni o ye garijɛgɛ fayida ye ka di an kanubaw ma bi kosɛbɛ ka di an kanubaw ma an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an bɛna gɛrɛsɛgɛ fayida la an b'a di wusulan kan o min bɛ bɔ ponponpogolo bulu kan ni mɔgɔ min sela ka ponponpogolo n'aw dɔw k'a ma ko fogofogoba dɔw ko ponponpogolo a buluden tan ni wɔɔrɔ i b'o de tigɛ n'i y'a tigɛ i bɛna adama sigi a kan a magandugu la a bɛɛ lajɛlen la sanfɛ seegin o duguma naani o fana duguma naani o de ye magandugu ye mɔgɔ k'a faamu adama ale bɛ ci kelen fila fila fila ni mɔgɔ min ye a buluden tan ni wɔɔrɔ tigɛ ka n'a ci a la cicogo kelen in na i bɛ mun ɲini i bɛ taa tinɛnin ɲini tinɛnin kelen kelen i bɛ na n'o ye kaba dɔ bɛ ko maɲɔ Maɲɔ bilennin i bɛ t'o fana ɲini i bɛ na n'o ye ani barakanti ɔ ya i bɛna bulu kɛnɛ ani maɲɔ in fara ɲɔgɔn kan ani tinɛ in ani barakanti k'a foroki ya n'i y'a foroki i b'a bila a ka ja n'a jala parafɛn min y'i diya i bɛ se k'o k'a la ya i bɛ to k'o dɔɔni ta i k'a kɛ tasuma na k'i tɛgɛ jɔ a kunna k'a wusu ya n'i kɛra feerekɛla ye i k'a wusu i ka feerekɛyɔrɔ la ɔ n'i yɛrɛ kɛra n'i bɛ bɔ ka taa musaka ɲini i k'a wusu ka bɔ ka taa yaala ten dɛ n'i ye min y'o la o ye ala ka baara ye inshallah
nin de kama an b'a fɔ n ko dɔnni siga t'a la a tɛ dɔn ka ban i bɛ min dɔn i b'o de kɛ siga t'a la Ɛɛ dawu o la halisa fayida kelen wɛrɛ k'a d'an ma laturu kan laturu kan fayida bɛ laturu kan ɛɛ adama ale bɛ gɛrɛsɛgɛ fana di tuguni ni maa min sela ka adama k'a sɛbɛn kɛmɛ wolonwula bi wolonwula ani wolonwula i bɛ jija i bɛ sana kuru saba ɲini ani guna kuru saba ya i b'a kɛ adama in kɛ minɛn kɔnɔ ka guna ni fɛnkɛ guna ani sana k'o kɛ daga kɔnɔ ya i bɛ nasi in k'a kan n'i ye nasi in k'a kan i bɛ jija i b'a tobi i b'a ko n'i ye cɛ ye siyɛn saba n'i ye muso ye siyɛn naani a bɛ dayɛlɛli kɛ a bɛ na ni gɛrɛsɛgɛ ye ni min y'a kɛ ala ka barika don a la inshallah
dɔ fana ye ɲininkali kɛ a jira k'a fɔ an bɛ don min na i ko bi tiɲɛ don ko ko nin ka gɛlɛn mɛ ale ka baara ye masɔnya de ye ɔ masɔn ko bi ka gɛlɛn u ma kosɛbɛ n'a fɔ presque bɔgɔ baarala caman bɛ yen ɔ ko bi ka gɛlɛn u ma kosɛbɛ ko n'an donna kɛnɛ kɔnɔ k'an kana ɲinɛ ka fayida d'u ma fayida min b'a to u bɛ se ka u yɛrɛ dɛmɛ n'a ye
ka gɛrɛsɛgɛ sɔrɔ Cɛn don an ye garijɛgɛ dɔ di nka waati dɔw la an badenw don ɔ tant que olu ka fayida n'u y'a bataki ci n'i m'a fɔ u t'a faamuya u b'a fɔ k'i ɲinɛna o kɔ k'i ɲinɛna o kɔ k'a sɔrɔ an tɛ ɲinɛ maa si kɔ fayida ye foroba de ye o tɛ baasi ye bisimila fayida a bɛ yen ɛɛ turabuden dɔ bɛ yen ko bayɔrɔ n'an ko jitigi aliba baji don fasotigi don idrisa ya i bɛ mun kɛ i ka papiye ɲini i bɛna idrisa ci kɛmɛ wolonwula bi wolonwula ani wolonwula a bɛ ci walan kan papiye fana kan a bɛ ci n'i y'a ci walan kan kɛmɛ wolonwula bi wolonwula ni wolonwula o y'a nasi ye wolonwula laban in o de bɛna bonya i b'i tɔgɔ don k'i ka hamina don n'o ye gɛrɛsɛgɛ ko ani wariko ye ya n'i y'o don kɔnɔ i b'o nasi k'o nasi tɛ caya i b'o bila i bɛ sanu mugu ani warijɛ mugu ɲini ka na k'o la ya nka n'i jan n'i b'a fɛ ka jaabi yɛrɛ bolo i bɛ baji de ɲini baji i b'o de ɲini k'o soli ka n'o kɛ k'a ko k'o kɛ nasi ye i bɛ sɔrɔ ka sanu mugu ani warijɛ mugu k'o la k'o ɲini ka k'a la ya bayɔrɔ jiri caman b'a dɔn ni jun ye nka ba jiri yɛrɛ yɛrɛ dogolen min dɔnnen don dɔnnibagaw fɛ n'a bɛ kabako kɛ o ye baro ye baro i bɛ baro ladɔn ɲini i b'o k'a la o k'a sɔrɔ i sanumu warijɛ mugu k'a la ya i to to k'o mun ya min bɛ papiye kan o wolonwula in fana kɛmɛ wolonwula bi wolonwula ni wolonwula in wolonwula laban in fana bɛ bonya i bɛ n'i tɔgɔ don k'i ka hamina don n'o y'i ka nafolo ko n'i ka gɛrɛsɛgɛ ko ye ya o fana la i bɛ baro ladɔn dɔ k'a la i bɛ sanu mugu ani warijɛ mugu k'a la i b'o meleke k'o kɛ sɛbɛnden ye k'o tu ni toto golo de n'i y'a tu ni toto golo ye o bɛ bila i kunna sɔgɔma n'i bɛ bɔ i b'i hamina fɔ a la k'a kin siɲɛ saba ka bila i kunna ka bɔ i bɛ nasi dɔ mun n'o ye min y'o la gɛrɛsɛgɛ ko na sira fɛ o bɛ n'o fɔ n ɲɛna tant que ni baji ma se ka minɛ ka jɔ mɔgɔ bolo i gɛrɛsɛgɛ tɛ jɔ n'u y'a kɛ ala ka barika don amina rabi ayiwa daw nin diyara n ye kosɛbɛ n y'a dɔn k'a fɔ kow ka ca siga t'a la ni ala sɔnna
dɔ fana ko k'ale b'a fɛ ka cigarette bila ɔ n'o sabu b'i bolo fayida b'o la wa ka cigarette bila ayiwa cigarette n'a b'a fɛ ka cigarette bila i b'a fɔ a ɲɛna ko ne ko k'a ka masa solomana sɛbɛn siɲɛ bi wolonwula ni wolonwula mais a bɛ fali nɔnɔ de ɲini n'a y'a sɛbɛn bi wolonwula ni wolonwula a bɛ fali nɔnɔ ɲini k'a ko n'a ye n'a y'a ko n'a ye a b'i jija a bɛ cigarette bila a la n'a y'a bila a la n'a ye waati kɛ a b'a bɔ a b'a bila a b'a ja n'a jala a k'o fana essayer ka filɛ n'a ye min ye o la a bɛ n'o fɔ inshallah
filɛ ne sa dɛ ala ka sababu ɲuman k'a ye amin ɛɛ an bɛ duman dɔ lamɛn sisan sa ka segin ka na kuma so kɔnɔ connexion ale tun b'a la ka i pan pan waati dɔw la ɔ min b'a to baara fana bɛ se ka ɲɛ kɔfɛ mɔgɔw bolo minnu bɛ ka na mɛn kɔfɛ olu bɛ se ka connexion ɲuman sɔrɔ cogoya min na ka se ka jamukan in lamɛn ka sɔrɔ u ma tɔɔrɔ u ma degun o y'an ka hakilina ni an ka wuli ka jɔ ani an ka cɛsiri ye aɔn ayiwa ɛɛ Daw an bɛna kumaso kɔnɔ teliyara n y'a dɔn n'aw bɛ plateau kan an bɛ kɔntan kojugu siga t'a la ka d'a kan aw bolokolon tɛ na kuma si k'a di an lamɛnnaw ma Bi su in na teliyara yanni an ka tɛmɛ ni jamukan ye i nana ni mun de ye su in na fɛn jumɛn de nana i bolo su in na kelen don wa fila don wa saba don wa naani don wa an t'a dɔn parce que n'an y'aw ye an bɛ kɔntan de
an nana ni surprise ye ɛɛ ka bɛn don du kɔnɔ an nana n'o ye dudenw ka bɛn dudenw ka bɛn ee u nana o ni kɔgɔ baarala ɲɔgɔn fɛ ani ala tɔgɔ n'o o kɔni kɛla du kɔnɔ dumuni na bɛɛ b'a dun bɛn bɛ na ko bɛ to ɲɔgɔn ta la dudenw bɛ tugu ɲɔgɔn kɔ u bɛ ɲɔgɔn kanu misali la hali cɛ min n'a muso man di ee a bɛ k'a la N'i y'a kɛ dumuni na k'a di cɛ ma a b'a minɛ sango n'i y'a kɛ mugu ye k'a kɛ dibi la ne y'a dɔn ne ye kɔgɔ in fɔ dɔrɔn e bɛna muso ni cɛ fɔ
aa o yɛrɛ de don siga foyi t'a la a bɛ dukɔnɔna minɛ a bɛ muso minɛ a bɛ cɛ minɛ ni min y'a kɛ ala ka barika nkalon t'a la bi n'o y'a kɛ o bɛna seereya d'i ma n'an balola i ɲɛ b'a la mɔgɔ o mɔgɔ diɲɛ kɔnɔ jugu b'i la i mana kɛ dɔnnikɛla ye jugu b'i la n'i tɛ dɔnnikɛla ye jugu b'i la mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ se ka ko dɔ kɛ dɔ ye jugu bɛ sɔrɔ i la dugumakolo in kan ala yɛrɛ de y'an da k'an bila ten farafinya sigilen b'o kan o tɛ ban yanni diɲɛ wili cɛ abada o kosɔn mɔgɔ yɛrɛ ka ala tɔgɔ baaralen tɛ dɛ ne yɛrɛ de ye nin ala tɔgɔ in baara k'a ye ka sɔrɔ ka na n'a ye ne ye ala tɔgɔ in baara ɛɛ mɔgɔw bɛ ɲinɛ k'a fɔ ko fasafasi ani sugo ye fɛn dɔ de ye mɔgɔ la a tɛ kɛ bɛɛ kan i y'a ye i b'a ye mɔgɔ dɔw bɛ yen ni sugo nana u la a bɛ ɲagami u tɛ se k'u ka sugo ɲɛfɔ i y'a ye mais sugo ye fɛn dɔ de ye a bɛ i n'a fɔ wayiyu a bɛna jigin i kan de k'i ka kow bɛɛ ɲɛfɔ i ɲɛna i y'a ye ni sugo de bɛ na i kan i y'a ye ne ye nin baara in kɛ don min na ne dalen a nana fɔ ne ɲɛna ko ne dabalila ko k'a don daga de kɔnɔ ko k'a don sira kan ko ka ne ka kow datugu. walahi ala de ne seere i y'a kɛ don min na i ya ne la ala tɔgɔ in baara don min na sɔgɔma n'o wulila ne ni mɔgɔ naani de taala o mɔgɔ naani denmisɛnnin kelen b'a la o ye denmisɛnnin bilakoro fitinin dɔ b'a la sinon a tɔ bɛɛ npogotiginin fila ani muso kelen n taara u taara ka taa yɔrɔ yɛrɛ na ne ko ne ka yɔrɔ in sen ne ye yɔrɔ in sen ne ye daga bɔ ne y'a ye a tigi ye ne dabali fɛn jumɛn ye bala jolo sebecɛ den ani pɔnti o ko ko ne y'a ye ne y'a ye ko ko dabali de don ko sigi ko ni olu m'a jira n na ko ne b'a dɔn ko ne t'a dɔn ɔ dugu jɛla n ko nin ala tɔgɔ in ya nin wulibali tiɲɛ bɛ nin na ala tɔgɔ kurusi ani jala o de ye baara la ka na n'a ye ya nin ala tɔgɔ in bɛ juguya min b'i kɔrɔ e yɛrɛ t'a dɔn i b'a kɛ cogo min na dɛ nin b'a juguya cɛn pewu ka bɔ i la n'i y'a ko n'i ye cɛ ye ko ko saba ya n'a ko ko saba tɛ dafa fiyewu n'i ma fɛn dɔ ye ni muso don ko ko naani a ko ko naani tɛ dafa fiyewu n'i ma fɛn dɔ ye wa ya n'i y'a ko fana n'a ye jan n'i y'a ko ta mɔgɔ mɔgɔ diya e ka taa ka taa lajɛ dɔrɔn i ka ko lajɛ dɔrɔn n'i y'a sɔrɔ a ka ɲi n'a man ɲi o bɛn'a f'i ɲɛna i b'a dɔn A tigi yɛrɛ b'a f'i ɲɛna ko tiɲɛ yɛrɛ la k'i bɛ ka fɛn dɔ kɛ sa k'a ka ɲi ya nana ala tɔgɔ in de ye a bɛ yan o a nana o nana su in na a nana su in na ka n'o di bɔma ala tɔgɔ in bɛ yan sini tɛ ja dɛ a bɛ ne yɛrɛ bolo hɔn a bidon fila de bɛ ne bolo so N y'a daga don hali bi ne y'a ko hali bi hali bi y'a ko yanni ka na hali bi ne y'a ko e k'a jɔ tan n k'a lajɛ kuranɛ haya ni
ee nka ɲamakuji la bɔlen don he yɛ nin ye kuranɛ haya ani yiri de ye o bɔn ɛɛ ɲɛ b'a la koyita ko ten ko n- ko n ya bolo- nin ye kuranɛ haya ni yiri de ye ya nin ye wulibali de ye juguya la ne de ko ten a tɛ wuli est ce que nin ye bɛn nin ye juguya cɛnni ye, juguya cɛnni ye, ka juguya cɛn ka bɔ yen, dabali don hali n'i o kana dan ka dabali ka don daga kɔnɔ ka taa don dingɛ jukɔrɔ dɛ, unhun, i y'a ye wa, a bɛ bɔ c'est à dire e da b'a fɛ ka pan min kun na, i y'a dɔn fɔlɔ a bɛ fɔ ko maanifin bɛ dabali ka taa don kaburu la, kaburudo la, i y'a ye i bɛ dabali ka don kaburudo la Donc a bɛ kɛ ee i bɛ dabali ka don kaburudon na i bɛ dabali k'i don su kunyanfan fɛ i bɛ dabali k'i don su senyanfan fɛ ya o bɛɛ bɛ kɛ dɔnni kɔnɔ dɔw yɛrɛ ta i bɛ dabali ka t'i don tonkunbilen na ya nin bɛɛ bɛ kɛ dɔnni kɔnɔ ya nka n'i ye nin ala tɔgɔ in ko o kana dan i ma k'i don pɔnti kɔnɔ dɛ ya hali n'o y'i fili baji la i bɛ bɔ Ja sini tɛ ja
h ne min yala ne bɛ k'o de f'i ɲɛna n tulo ne ye min ye ala tɔgɔ in na n'i y'a baara ne yɛrɛ de y'a baara ala tɔgɔ in bɛ ne yɛrɛ bolo ya ne ni ala tɔgɔ in baara ne taara mɔgɔ mɔgɔ fɛ yen mɔgɔ kelen tɛ mɔgɔ fila tɛ ko fɛn dɔ bɛ ne bolo k'a ka ɲi kojugu k'ala tɔgɔ dɔ bɛ ne bolo olu yɛrɛ b'a f'i ɲɛna olu a bɛ f'i ɲɛna A bɛ f'i ɲɛna k'i bɛ ka fɛn dɔ kɛ sa ko fɛn dɔ b'i bolo k'i bɛ ka kɛ sa k'a ka ɲi a ne yɛrɛ tun bɛ n'o fɔ parce que ne ɲɛ b'i la cogoya min na bi ani don tɔlama a tɛ kelen ya ne m'a f'i ɲɛna ko karamɔgɔw ko ko yani an ka boli wari nɔfɛ k'an k'an yɛrɛ labɛn u ko ten mais ko labɛn kojugu fana ko n'a y'o kɛ k'a bɛ jan an gɛrɛsɛgɛ kan ka tɛna fɛn sɔrɔ mais labɛn hakililama fana ka ɲi ya i mana kɛ fɛn cogo cogo ni jugu la i nɔfɛ n'i ma labɛn o b'i segin kɔfɛ o bɛ segin kɔfɛ ya labɛn de ka ɲi o de kosɔn an bɛ labɛnw kɛ kuma bɛɛ n'o y'i datugu i b'i dayɛlɛ n'o y'i datugu i b'i dayɛlɛ sabula mɔgɔ jugu tɛ ban n'o y'a ɲini k'o bɛ dankari k'i ni na n'o dɛsɛla u b'i ɲini gɛrɛsɛgɛ fan fɛ da karamɔgɔ Daw misalila i ka bɛn nasi min filɛ nin y'i bolo tan n'i ye ale ta yali e tun ko k'a ni kɔgɔ de don walima a bɛ kɛ e ayi ale yɛrɛ baarala ne yɛrɛ de fɛ ni kɔgɔ ye a baarala e yɛrɛ de fɛ kɔgɔ wɛrɛ tɛ k'a la kɔgɔ in bɛɛ b'a la kɔgɔ in kɛra a la a kɛla a la ka ban
e da e dan ye dɔrɔn k'i hamina de da k' dɔrɔn K'a bila dumuni na dɔrɔn. Ka a nasi dɔɔni di. Hali a man kan ka tɛmɛ base bitɔn datugu kan parce que bien Ayiwa a man ca dɛ. A man ca dɛ. I y'a ye wa?
A fɛn bɛɛ kɛla a la. Ɛɛ misalila muso dɔ bɔra an fɛ yan bi a ko a den cɛmani 7 a ko u tɛ bɛn a si tɛ ji kɛ ɲɔgɔn tɛgɛ la. Yali n'u ye nin ta k'a don dumuni na a ka dumuni dɔ ɲini dɔrɔn a ka nin ta. k'a kɛ dumuni na a ka dumuni sigi k'u bɛɛ wele a yɛrɛ fana ka sigi dɛ parce que n'a y'u bɛɛ wele n'a yɛrɛ m'a dun dɔw bɛ u ka kegu kojugu quoi o bɛ siga mais n'a y'u bɛɛ wele a k'a fɔ k'a ye n'an ka dumuni kɛ a fana ka sigi u ka dun ɲɔgɔn fɛ ya ni o ye dumuni in kɛ k'a ban a bɛna ɲɛf'i ɲɛna ni dɔ ye dɔ fɔ dɔ tɛ dɔ sɔsɔ o bɛ tugu o bɛ ɲɔgɔn kanu kojugu o bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ fana
misalila n'i b'a fɛ ka o ɲɔgɔnna kɛ yali n'i y'a nasi sɔrɔ i bɛ se k'a kɛ fɔ siyɛn saba ou bien fɔ siyɛn naani jate wa i bɛ se k'a kɛ siyɛn saba n'o y'i diya siyɛn naani n'o y'i diya a bɛɛ ka a bɛɛ ka ɲi ayiwa o bɛ bɛn nasi ye o ye bɛn nasi mais an bɛna ala tɔgɔ in na parce que ala tɔgɔ ko ka di anw ye kojugu Daw ɛɛ ala tɔgɔ min filɛ i bolo nin a bɛ ko de wa ou bien a bɛ mun de C'est à dire n'i ye seau fa, i bɛ dɔɔni kɛ ji la, i y'a ye n'i ye cɛ ye i bɛ i jija ka koko saba de sɔrɔ a la, unhun, i y'a ye koko saba in tɛ dafa dɛ, unhun, i dalen sugo la a bɛna fɔ mɔgɔ dɔ de bɛ na i ma ka na f'i ɲɛna ko juguya dɔ kɛ i la, un un, sugo kɔnɔ, unhun, face à face tɛ dɛ, sugo kɔnɔ a bɛna f'i ɲɛna ko juguya dɔ k'i la, ko juguya dɔ kɛra i la, e n'o tigi bɛ kuma face à face e yɛrɛ b'u ɲininka ko juguya kɛra wa, u b'a fɔ ko awɔ, ko na an bɛ taa yɔrɔ yira i la siga t'a la i ye Ala tɔgɔ tiɲɛ ye dɛ, ayi siga tɛ Ala tɔgɔ la wo, siga foyi tɛ Ala tɔgɔ la, donc o ye Ala tɔgɔ nin ye mais koko saba ka dafa n'i ye cɛ ye, n'i ye muso ye koko naani ka dafa, ayiwa misali la Ala tɔgɔ caman tana ye ɲɛgɛn kɔnɔna de ye, ɔ i y'a ye o tɛ dɔwɛrɛ ye Ɛɛ tubabu ɲɛgɛn ninnu dɔw bɛ yen o sanunen don, unhun, a dɔw bɛ yen i bɛ se ka sunɔgɔ a kɔnɔ ka i da kɔnɔ yɛrɛ, unhun, n'o bɛ yen i bɛ se k'i ko a la, unhun, mais ni farafin ɲɛgɛn ninnu don n'o sanuyalen tɛ, unhun, i kana ko a la parce que Ala tɔgɔ yɛrɛ tɛ fɛn nɔgɔlen fɛ, unhun, o de la a bɛ fɔ k'i kana ko ɲɛgɛn kɔnɔ, bisimila, awɔ, ɔ ne bolo, unhun ɲɛgɛn kɔni a mana gɛlɛya cogo o cogo n'a ko yɔrɔ bɛ maa min bolo ka sɔrɔ ɲɛgɛn kɔnɔna tɛ a ɲini o de ka ɲi n'i ye yɔrɔ sɔrɔ min tɛ ɲɛgɛn kɔnɔna ye o yɛrɛ de fanga ka bon n'a bɛɛ ye o yɛrɛ de ka ɲi parce que misali la ni muso min fana bɛ a ka kalolabɔ la yali olu kan ka nasi in ko a waati tɛmɛna n'a tɛmɛna
parce hali ala yɛrɛ jɛnna muso ma ni kalolabɔ b'a la donc i b'a to yen n'o waati tɛmɛna i b'i ka baara kɛ i b'a ko
ayiwa ni ala tɔgɔ min fana filɛ i bolo i ko ko dabali bɛ mɔgɔ min na dabali bɛ mɔgɔ min na mɔgɔ min juguya kɛ mɔgɔ min kɔ n y'a kɛ k'a dɛsɛ n t'a dɔn fɛn fɛn bɛ n na o ye dabali o don an balimakɛ dɔ bɔra sa k'a fɔ ko kurun b'ale bolo mɔgɔ b'ale ka kurun ta mais ni mɔgɔ o mɔgɔ jɛnna diɲɛlatigɛ la a bɛɛ b'a janfa parce b'a jira ko ni bange waati tɛ ko dɔ bɛ se dabali dɔrɔn de don yan dabali dɔrɔn ale m'a faamu adamaden ni dabali kɛla i la ni siri kɛla i la fɛn fɛn bɛ na n'i ka hɛrɛ sɔrɔ ye a bɛ don i n'a bɛɛ cɛ n'i ni mɔgɔ fɛn fɛn commencera ka baara kɛ n'i bɛna hɛrɛ sɔrɔ a tigi b'i to yen fɛn wɛrɛ tɛ dɛ i y'a ye dabali dɔrɔn ni siri dɔrɔn don
dabali ni siri dɔrɔn don o dɔrɔn de b'a la ɛɛ mana sachet kɔnɔ hali bi ɲɛ b'a la dɔ b'a kɔnɔ yen o a tɔ ninnu de ye dɔwɛrɛ ma na dɛ dɔwɛrɛ b'a la dɛ ayi dɔwɛrɛ t'a la
Ala tɔgɔ min filɛ nin ye, Ala tɔgɔ in, ani ɛɛ bɛn nasi nin, bɛn nasi nin, aa i y'a ye nin Ala tɔgɔ in, unhun, i y'a ye wa, i yɛrɛ ka nin dɔ ta, ayi nin kɔni nin tɛ taa ka n to yen koyi, walahi dɔ ta nin na, ne yɛrɛ ne ye nin Ala tɔgɔ in kun n ye kabako min y'a la a ka bon hakili ma, bisimila, siga t'a la,
ayiwa a diyara n ye kosɛbɛ Dawu ka nin sɔrɔ an bolo bi an bɛ ala fo k'a barika da inshallah nka ni ala sɔnna fɛn min bɛ yen ko tɔɔrɔ bɛ mɔgɔw kan mɔgɔ caman bɛ weleli kɛ degun bɛ n kan dabali bɛ n kan a kun tɛ dɔwɛrɛ ye a kun ye n'i y'a ye an b'an sinsin dabali kan caman ka nafolo ko tiɲɛna k'a sababu kɛ dabali ye bɛɛ y'o kelen de ye bɛɛ y'o kelen de ye pa N'i dabalila i ka nafolo bɛ cɛn n'i dabalila i gɛrɛsɛgɛ bɛ cɛn n'i dabalila i ka baara bɛ cɛn hali mɔgɔ dabali kojugu b'a ka furu sa parce que i b'i dabali k'i bila i yɛrɛ la de fɛn fɛn bɛ na n'i ka hɛrɛ ye a bɛ kɛ tɔɔrɔ ye i ma i kana dabali mɔbili
n'i dabalila mɔbili kolon na ko i bɛ kɛ i sata de mɔbili kolon man ɲi bango b'a kalama mɔbili bisimila
Mali la farafinna ni e m'a yuguba ka kɛ dɔ kan dɔ b'a yuguba ka na sigi i sigilen kan walima i yɛrɛ bɛ taa don dɔ ka yugubalen na an b'o tile de la bi siga foyi t'o la cɛn i y'a kɛ o dɔ bɛ s'i ma i m'a kɛ o dɔ bɛ s'i ma walima e yɛrɛ bɛ taa se dɔ ka kɛlen ma tɔgɔ min b'a la maa o maa bɛ yen k'a fɔ e de garijɛgɛ sirilen don i dalen b'a la k'a fɔ dabali dɔ de bɛ e garijɛgɛ siri walima e dalen b'a la k'a fɔ juguya de bɛ e nɔfɛ anw m'a fɔ k'a fɔ maa min ko n bɛ nafolo baara kɛ o fɛn dɛ ayi an m'a fɔ k'o don nka ni juguya bɛ e nɔfɛ e de b'a dɔn k'a fɔ juguya b'i nɔfɛ hali n'a ka sɔrɔ i bangebaaw ka juguya kɔrɔ don parce que an y'a ye kalikan dɔw bɛ ta depuis mɔgɔ bangebaaw ye ko n'i ye den min sɔrɔ ko ni ne ma sa k'a tɛ kɛ mɔgɔ ye dɔw bɛ nin bɛɛ kalikan ta
voilà donc o b'a jira k'a fɔ hali n'o tɔɔrɔ bɛ maa min kan ala tɔgɔ de bɛ se ka nin bɛɛ ɲɔni ka bɔ i kan ala tɔgɔ de b'a bɔ ala tɔgɔ de bɛ se ka i jɛ k'i ko k'i bɔ nin bɛɛ la donc ala tɔgɔ min b'an bolo su in na tulonkɛ fɛn tɛ fɛn nafama de don n'i y'a ta i yɛrɛ saniya yanni k'a kun o de ka ɲi o de ka ɲi dɛ jango ale ye fɛn min ye a tɛ nɔgɔ fɛ a tɛ nɔgɔ fɛ ala tɔgɔ tɛ nɔgɔ fɛ an da sera fɛn dɔ ma yan o don Dawu n'i ye ji kɛ siyɔn kɔnɔ ka nasi k'a la n'i ko k'i b'a ta k'i ko n'a ye sugunɛ de bɛ na donc caman y'a kanu an karamɔgɔ caman y'a kanu k'a fɔ ni se b'i ko ni fura ye Ala tɔgɔ yɛrɛ ye sugunɛ kɛ fɔlɔ i k'i yɛrɛ saniya i ka sɔrɔ ka n'i ko ni Ala tɔgɔ ye o yɛrɛ de kaɲi o de fɔra o de kaɲi ɔnhɔn k'o de kaɲi kɔsɛbɛ o yɛrɛ de y'a kɛcogo ye voilà unhun o kaɲi kojugu ɔnhɔn Ala k'a faamuya ko ɲuman d'an ma ami ami ami ayiwa ɛɛ Dawu an bɛ fa taa ni fayida ye unhun Dɔ ko ma ko ale bɛ muso furu la ko nka k'a gɛlɛyalen don ɔ muso in a ko ka ca a gɛlɛya b'a kan o ye kelen ye a bɛ se ka dɛmɛ cogoya min na a ka muso in fana sɔrɔ k'a sababu kɛ mankannin bɛ muso ko in na kosɛbɛ ne e dun bɛ yan ne m'ale ka kuma faamuya sa Muso furu ta in sisan garijɛgɛ ko de b'a la aɔn sisan ale mago bɛ mun na a mago bɛ garijɛgɛ fayida de la walasa ka muso furu i y'a faamuya ɔ sabula ni wari tɛ furu tɛ o faamuna kɔni
a banna a banna a tɔ min bɛ yen i b'a fɛ ka min fɔ kɔmi question ka ca question ka ca dɔwɛrɛ bɛ yen ale ta ye muso b'a fɛ ka muruti de Mais o tɛ mɔgɔ kelen ya ayi o tɛ mɔgɔ kelen fɔlɔ e e ko ko ale kelen de ko an ka taa ban o tɛ mɔgɔ kelen ayiwa parce que n' e b'a ɲɛkɔrɔ an b'a dɔn muso ko dalu la cɛminɛ dalu la a fayida caman b'i bolo inshallah voilà min ta ye garijɛgɛ ko an ka tɛmɛ n'o ye fɔlɔ n b'a bɛɛ d'a ma ba yɔrɔ kan
n bɛ muso garijɛgɛ d'a ma ba yɔrɔ kan ka muso ko d'a ma ba yɔrɔ kelen kan a k'a minɛ ba yɔrɔ la a minɛ ba yɔrɔ la a b'a minɛ ba yɔrɔ la a minɛ ba yɔrɔ la ne m'a f'i ye n ko turabuden bɛɛ bɛ baara kɛ yan i y'a fɔ ten n'i tɛ min dɔn i t'o de dɔn ba yɔrɔ muso ko baara fanga ka bon dɛ a m'a fɔ ko nafolo ko de b'a la nafolo ko ka furu kɛ an b'a di bɛɛ lajɛlen k'a ta min mako b'a la ka nafolo sɔrɔ ka baara kɛ o min mako b'a la ka muso furu ka muso furu k'i ka kɔɲɔ kɛ i b'i jija
i bɛ taa tɔnkɔnɔ de ɲini
bisimila n'i taara tɔnkɔnɔ ɲɛnama ɲini i bɛ na n'a ye i bɛna dugawu da tɔnkɔnɔ in kan i bɛ taa baji ɲini i b'o dɔ solo i bɛ na n'o fana ye dugawu dalen tɔnkɔnɔ in kan i bɛ tɔngɔnɔ in kantigɛ dugawu da a kan cogo di i b'a saraka n'i ka nafolo ko ye tɔɔrɔ tɔɔrɔ b'i ka nafolo ko la gɛlɛya o gɛlɛya b'a la siri o siri b'a la n'o bɔlen ye pewu ni ka nafolo karaba ka d'i ma saraka la sa i b'a saraka i bɛ se saraka min na i b'a saraka o saraka cogoya la i b'a kantigɛ n'i ye tɔngɔnɔ in kantigɛ i tɔngɔnɔ in joli minɛ n'i y'a joli minɛ i bɛna ba yɔrɔ sɛbɛn kɛmɛ wolonwula bi wolonwula ni wolonwula n'a joli kɛmɛ wolonwula bi wolonwula ani wolonwula n'a joli n'a joli walan kan wolonwula laban min laban na o de bɛna bonya e bɛna i yɛrɛ tɔgɔ don k'i ka nafolo ko don ne mago bɛ diɲɛ sɔrɔ la diɲɛ nafolo la diɲɛ wari la i b'o don a kɔnɔ bisimila yan n'i y'o don a kɔnɔ i bɛ baji in kɛ k'a ko ka kɛ nasi ye k'a bila i bɛ tɔngɔnɔ in kunkolo tigɛ ka bɔ a la nasi in a bɛ kɛ ka tɔngɔnɔ tobi k'a dun ɔ n'i yɛrɛ y'a dɔn i kelen tɛ se ka parce que tɔngɔnɔ sogo ka ca i bɛ se ka dɔ di dɔ ma i bɛ se ka tɔngɔnɔ kelen
tɔngɔnɔ dɔw ka bon dɛ i b'a dun n'i y'a dun sɔgɔma voilà o yɛrɛ y'a kɛcogo ye parce que n'i ye dɔ di dɔ ma a tigi bɛ dɔ ta i gɛrɛsɛgɛ la o kɔni o cɛ dɛ n'i y'a sɔrɔ i ka kan ka miliyɔn fila sɔrɔ miliyɔn saba sɔrɔ a tigi bɛ waa kɛmɛ sɔrɔ a la dɛ n'i ma farati n'a tigi gɛrɛsɛgɛ yɛrɛ ka bon miliyɔn kelen sɔrɔ i bɛ miliyɔn kelen sɔrɔ
nafolo ko baara kɔni bɛ ten a bɛ jija a bɛ tɔngɔnɔ in tobi nasi ye k'a dun kunkolo in tigɛlen ka bɔ a la ka bila a dama na kolo ninnu a ka jija a dun yɔrɔ la a tɛ kari n'a tilala a ka kolo nin fara ɲɔgɔn kan a bɛ taa bada de la ka taa bada sen nɛma bɛ yɔrɔ min na ka kolo in de k'a datugu a nana so n'a nana so a bɛna jija ka ba yɔrɔ sɛbɛn tuguni kɛmɛ wolonwula bi wolonwula ni wolonwula ni tɔngɔnɔ joli kelen ye papiye marabu sanfɛ n'o fɛyi jɛman ye a wolonwula laban in a b'o fana bonya n'a y'o bonya a b'a tɔgɔ don o kɔnɔ a ka nafolo ko n'a ka wari ko n'a ka gɛrɛsɛgɛ ko don o kɔnɔ a bɛ mun ɲini a bɛ jija ka jun ladɔn ɲini walima baro ladɔn a b'o dɔ ɲini n'a y'o sɔrɔ a bɛna o dɔ k'a la ka warijɛ mugu ani sanu mugu k'a la a b'a tu ni toto golo ye k'o bila a kunna ya n'a wulila sɔgɔma a b'a hamina fɔ a la ka kin siɲɛ saba ka bila a kunna ya n'a ye min ye nafoloko la o ye ala ka baara ye ne tɛ dɛ ala de b'a kɛ n'a y'a kɛ fana ala b'a jaabi n'a y'a kɛ ala ka barika don a la n'an bɔl'o la o ba yɔrɔ kelen na n bɛna d'a ma ba yɔrɔ a bɛ muso minɛ siga foyi t'a la i bɛ mun kɛ i bɛna ba yɔrɔ sɛbɛn ɔ n'a y'a ja a ka syɛ bilenman ɲini muso komi a mako bɛ muso la a bɛna ba yɔrɔ sɛbɛn a bɛna shɛ in bila ka ŋaniya d'a kan dɛ ni shɛ se b'a ye a bɛ shɛ san ka ŋaniya d'a kan ka shɛ in kantigɛ ka joli minɛ ka ba yɔrɔ sɛbɛn kɛmɛ wolonwula bi wolonwula ni wolonwula n'a joli wolonwula laban a b'o de bonya a bɛna a tɔgɔ don sanfɛ ka muso tɔgɔ don k'o ɲɛsin ɲɔgɔn ma ni muso ye minɛni ye a bɛ sɔrɔ ka sɛbɛden in de kuru ka jaba ɲini jaba min bɛ dun ka wo bɔ jaba camancɛ la ka sɛbɛden in sɔɔri ka don yen ka sɔrɔ k'a meleke garijuru finman bilenman ani jɛman in k'o bila a bɛ si yɔrɔ min na jaba in bɛ bila o yɔrɔ kɛrɛfɛ ɔ ye a bɛ jija k'o jate tile wolonwula n'a ye min ye o la a bɛna fɛn ye ba yɔrɔ ka baara la n'a tɛ se shɛ san na dun a ka bigi ɲini ka fiye marabu ɲini ka ba yɔrɔ sɛbɛn kɛmɛ wolonwula bi wolonwula ni wolonwula o cogoya kelen na a bɛna a tɔgɔ don a yɛrɛ tɔgɔ don sanfɛ ka muso tɔgɔ don k'o ɲɛsin ɲɔgɔn ma mɛ bi wolonwula wolonwula laban in de bɛ bonya n'a tilala saraka bɛ d'a kan yan i bɛ se ka saraka cogo min na ni muso ye minɛni ye, unhun, ba yɔrɔ e de ye baji ye, bisimila, i b'a saraka o saraka cogoya la, unhun, i y'a ye, i tilala i bɛ sɛbɛnden in kuru, unhun, i b'a sɔɔri jaba kɔnɔ, unhun, k'a meleke garijuru finman, unhun, bilenman ani jɛman in, unhun, ka bila i siyɔrɔ la, unhun, i y'a ye, i bɛ tile wolonwula magɛn, bisimila, yanni o cɛ, unhun, i bɛ kunkan dɔ mɛn, est-ce que awɔ, i bɛ kunkan mɛn, haa, n'a y'a kɛ Ala ka barika don a la, ami ami ami, inchallah
Ɛɛ dɔnku nin yɔrɔ in duman kosɛbɛ nin b'a jira k'a fɔ hali mɛ ni muso min fana ko k'a fɔ i b'a fɛ i cɛ k'i kanu kɔmi i bɛ deli ka fɛn dɔw d'an ma yan muso min bɛ furu la mɛ i b'a fɛ i cɛ k'i kanu hali n'aw mɔgɔ fila b'i cɛ kun walima aw ye saba i cɛ kun mɛ e de b'a fɛ i cɛ k'i kanu a tigilamɔgɔ kan ka mun de kɛ ɛ ne ma dɔ di sa ka muso minɛ yan ko muso bɛ se ka cɛ minɛ ne yan ne ma fɔ k'a minɛ bilen o c'est-à-dire k'i kanu n'a ye parce que a kirisiw b'i bolo k'a kɛ tulu la a dɔw b'i bolo ka woro kɔgɔ kɛ ka yɔrɔnin dɔ jeli dɔɔni cɛ wala a ka ca kuwa o tɛ baasi ye an b'a d'o ma kɔgɔ kan O ka nɔgɔn kɔgɔ la fɔlɔ kɔgɔ fɔlɔ kɔgɔ yan'an ka se a b'a di ma in kɔnɔ an bɛ taa don an b'a d'u ma kɔgɔ la an b'a d'u ma kɔgɔ la jaya k'u ka kɔgɔ ɲini o ka na n'a ye o bɛna kilisi jumɛn de fɛ kɔgɔ la n'o cɛ minɛni ye ka cɛ k'o ta ye o b'a fɔ ko tu bisimilayi tu bisimilayi tu bisimilayi siyɛn saba dimɔgɔ ma ɲɛ sogo bilen kɔ karisa kana ɲɛ ne kɔ mali ma ɲɛ baji kɔ karisa kana ɲɛ ne kɔ tori ma ɲɛ bɔnfaga kɔ karisa kana se ka ɲɛ ne kɔ ɔ karisa ka tugu ne kɔ i ko sokɛ n'a dajuru ɔ karisa ka tugu ne kɔ i ko sagamɔnɛ n'o kanjuru ɔ karisa ka tugu ne kɔ i ko tɛmɛ n'a nunjuru ne ko ala ne ko a kira a bɛ fɔ kɔgɔ la siɲɛ saba k'a kɛ na na k'a di cɛ ma ɔ ya ni cɛ y'o dun ɔ ya n'i y'a sɔrɔ kilisi ye tiɲɛ ye ni kalon don n'o ye nin kɛ u na ala jɔyɔrɔ y'a la n'o y'a k'ala ka barika don a la amin inshallah nin duman kojugu o de kama e an ka karamɔgɔba dɔ bɛ yen ale ye kirisi dɔ kɛ papiye gafe ye ka n'a di an ma ko an k'a di mɔgɔw ma sini n'a ye ne diya ne bɛ bɔnko fɔ sa ko bɔnko na ni situlu a bɛ na ni situlu ne b'a fɔ ko bɔnko e mako bɛ muso jumɛn na a b'a ko ne mako bɛ nin muso in na ne b'a fɔ ne bɛ situlu ayi ayi a tɛ k'a la dɛ
ne b'a kilisi sisan k'a d'a ma sa sa sa tulu in a kana taa kuma muso fɛ dɛ k'a fɔ ko n b'i fɛ tɛ dɛ a ka tulu in mun dɔrɔn a ka taa jɔ a ɲɛ kɔrɔ dɔrɔn a k'a ye dɔrɔn n'a ye système min ye a la a yɛrɛ bɛna fɔ ne ɲɛna i m'a ye wa o ye bamanan kilisi ye, donc a ka tulu mun dɔrɔn, a ka tulu mun dɔrɔn ka taa jɔ muso k'a ye dɔrɔn, unhun, ni muso ye système min kɛ a yɛrɛ la, unhun, n'a y'o ye a n'a dɔn ko tiɲɛ yɛrɛ la ko kilisi ye tiɲɛ ye, ɔ yani an ka tila n ka maa kelen bɛ yen i ka ɲɛ an ma i ka tulu in kelen dilan a muso tɔgɔ la k'a d'a yɛrɛ ma, ɛɛ i y'a ye wa, ou bien mais tulu in tɛ se ka kɛ foroba la wa, k'a kirisi kɛ foroba tulu la ni maa min b'a ta i bɛ se k'i muso tɔgɔ fɔ a la walima muso bɛ se k'a cɛ yɛrɛ tɔgɔ fara a kan o tɛ se ka kɛ fana o tɛ se ka kɛ o tɛ se ka kɛ parce que n'a bɛ kɛ a bɛ kɛ mɔgɔ min bɛna tulu in mun a b'a mun ka taa mɔgɔ min nɔfɛ a bɛ kɛ n'o fila tɔgɔ de o de kosɔn ne y'a f'i ɲɛna ko ni mɔgɔ min mago b'o la n ko ka na o tɔgɔ sɛbɛn e y'a fɛ ne hakili la ne tun y'o fɔ fɔ an yɛrɛ ko n'i y'a ye mɔgɔ ma na o mago t'a la an y'o kuma fɔ yan a bɛ kɛ n'i yɛrɛ tɔgɔ n'i muso tɔgɔ de i mago muso min na mɔgɔ min b'a fɛ i muso a tulu ka dilan ka di i ma n'i b'a fɛ tulu in ka dilan ka d' i ma yan'an ka wuli dɔrɔn na a ka tɔgɔ sɛbɛn i ka n'a tɔgɔ sɛbɛn sisan dɔ wɛrɛ tɛ koyi waa fila don da waa fila tɛ dɛ Ayi dɛ ɔ y'a da waa fila tɛ dɛ kilisi ka muso minɛ ka di mɔgɔ waa fila ko bɛna ta o tɛ valeur de don a la a kɛ waa fila ayi waa fila tɛ dɛ a kɛ waa saba ye ee ɔ aa
n an ka kɛ waa fila ye Ko parce que mɔgɔ min bɛna ta a fanba ye an balakaw de ye parce olu de tɔɔrɔlen don furuso kɔnɔ kosɛbɛ an balakaw an ka to olu de sɛgɛnnen ni cɛw tun don ne b'a fɔ ko ne t'a di cɛw ma ɛ parce que n'i y'a di cɛ ma mɔgɔw ka laɲiniw tɛ kelen dɔ bɛn'a kɛ dɔ la k'a sɔrɔ a tɛna furu
Ya hali n'i ye naare fana sɔrɔ o fana ka ɲi o fanga ka bon kosɛbɛ naare naare kelen kelen naare donc n'a tigi ye naare sɔrɔ a b'o kɛ baranin kɔnɔ h ka na n'o ye ka tɔgɔ sɛbɛn ka cɛ tɔgɔ ka cɛ tɔgɔ di ka muso tɔgɔ di e dan ye dɔrɔn e ka tɔgɔ di dɔrɔn a baara banna tulu bɛ dilan ka d'i ma a banna H aa sini ja tulu baara ko tɛ ja t'a la mais situlu kɔni a bɛ se ka kɛ a bɛ se ka kɛ situlu la a bɛ kɛ fana la siga foyi t'o la a dɔw la dɔw b'a fɔ ko n'u ye pɔmati san ka na n'a ye o tɛ se ka kɛ ɔ mais n'i y'a kɛ situlu la situlu bɛ se ka ɲagami i ka tulu munta la se ka kɛ tiɲɛ yɛrɛ n t'o dɔn a la aa misali la, ne bɛ min dɔn a la, unhun, a bɛ kɛ situlu la, unhun, a bɛ kɛ naare la, unhun, a bɛ kɛ tulu min na o de bɛ mun, misali la n b'a fɛ ka min fɔ, un, parce que hali n'i y'a kɛ nin dɔ la i b'a sɔrɔ a tigi bɛ yen a bɛ tulu wɛrɛ mun bon n'a ye tulu wɛrɛ mun a bɛna e ta in de ta o kɔfɛ hali n'a kɛra fitinin ye k'a kɛ k'a mun, ɔ yɔrɔ ɛɛ o de ka ɲi o, n'i ye jɛgɛ sɔngɔ don fugula la yɔrɔ a si kunkoloma diɲɛ kɔni tɛ, i y'a ye wa, anhan,
I y'a ye problème ye min ye n'o tilala ka tulu bɛɛ munni na tulu in dɔɔnin dɔrɔn de bɛ ta ya a tɛ mun yɔrɔ wɛrɛ la a bɛ mun ɲɛda dɔrɔn de la o ɲɛda dɔrɔn de don i b'a kɛ k'i ɲɛda jɔsi dɔrɔn a banna a banna a tɛ fala tulu kan ne t'o dɔn a la o kana ɲagami tulu foyi la n'a kɛla ka d'u ma u ka tulu ta u k'a bila bolokɔrɔ n'u tilala u ka tulu munta bɛɛ la u ka dɔɔnin ta k'a kɛ o tɛgɛ la k'a jɔsi dɔrɔn ka mun ɲɛda la o de y'a kɛcogo ye
a bɛ O fana yɔrɔ o fana t'a la a bɛ mun a bɛ mun yɔrɔ in de ko don a bɛ mun mɔgɔ k'o yɔrɔ fana a bɛ mun parce que hali n'i ye tulu wɛrɛ mun i bɛ se k'a mun i bɛ se k'a mun o kan mais k'a ɲagami de tulu wɛrɛ la ɔ o dɔw ta in to yen ne ta to yen parce que n'i ko ko ka ɲagami tulu wɛrɛ la dɔw bɛ taa tulu baraba dɔ san k'a ɲagami a la k'a kana ban Ya o fɛn dun tɛ i yɛrɛ nɔ t'a la dɛ a bɛ ban don o tɛ e bɛ taa ɲagami tulu la
donc e bɛ taa situlu wɛrɛ ɲini ka ɲagami a la o kɔni a bɛ ban ne delila ka bɔ Kucala k'an kunda fo Fɔnfɔnna kan cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen u b'a wele ko Bakari tellement que a ka kilisi ka jugu n'a ye wulu ye dɔrɔn n'a bɛ tɛmɛ n'a kumana a fɛ dɔrɔn a bɛ tugu a kɔ ko ko wuluminɛ Bakari yan ne taara cɛkɔrɔba in fɛ ne n'a ye ɲɔgɔn ye ne n'a sigila an ye baro la aa ne taatɔla a ye tulubara kelen ta k'a kilisi k'a di ne ma cɛkɔrɔba in ee a bɛ ko dɔn subahana tasuma don
a bɛ yen kɔni, a bɛ yen, cɛkɔrɔba a bɛ balo la, a bɛ balo la, an ka fɛɛrɛ ɲini, a bɛ balo la, unhun, an bɛ se ka fɛɛrɛ ɲini, unhun, n'an b'o lasɔrɔ cogoya min na, ee ayi i t'a sɔrɔ koyi, ale bɛ yɔrɔ min na tu min kɔnɔ, ale sɔrɔ man di dɛ, fo n'i yɛrɛ déplacé la dɛ, donc
a tɛ sɔrɔ, aa fo n'i déplacé la dɛ i y'a ye wa
An bɛ déplacé kɛ ne kelen tɛ o kɔni kuma tɛ e kelen tɛ a tɛ baasi ye n'ala sɔnna an bɛna déplacé an bɛ fɛɛrɛ an bɛ taa an bɛ taa ɲɛ d'a kan n'ala sɔnna n'o kɛra a bɛ an bɛ lafiya kosɛbɛ
siga t'a la n'o kɛla ko bɛ nɔgɔya Ayiwa Dawo an bɛ taa ɲɛfɛ dɔɔnin nka an bɛ ji dɔɔnin min ni ala sɔnna ma an karamɔgɔbaw bɛ da la k'a f'u ye k'u bisimila kɛnɛ kɔnɔ inshallah nɛgɛjuru k'a di aw ma ni waati in na soixante-six soixante-trois quatre-vingt-neuf quatre-vingt-neuf somɔgɔw allo somɔgɔw don nba ayiwa maa caman ye u ka ɲininkaliw kɛ sisan sisan k'a dɔn i yɛrɛ ye caman tɔmɔ a la ɔ dɔw ko fɔlɔ ko bunteli kinda ko mun bɛ se k'o suma o kɔfɛ dɔ ko zon bɛ k'u ka zon bɛ k'u tɔɔrɔ ko zon minɛ dalu jumɛn bɛ yen walima min b'a to zon tɛ don yɔrɔ la o ye dɔ ta ye ɔ dɔ ko ale kɔni bɛ baara la a bɛ nafolo sɔrɔ mɛ nafolo kɔni tɛ basigi ale bolo cogo si la i y'a faamu ah Ayiwa an b'a daminɛ ni nafolo ko in ye fɔlɔ a bɛ nafolo sɔrɔ mɛ a tɛ basigi a bɛ baara la a bɛ sɔrɔ kɛ mɛ nafolo n'a y'a sɔrɔ a bɛ yɛrɛkɛ i y'a faamuya alihamdulila
i b'a fɔ a ɲɛna ko ne ko a ka taa toto kunkolo ɲini n'a ye toto kunkolo sɔrɔ n bolo a bɛ se k'o san
ayiwa baasi tɛ a ka n'a san a ka n'a san bɔ n' bolo dɛ Ko a ka toto kunkolo ɲini n'a y'o sɔrɔ a ko a ka wari tɛ basigi a bɛna mangosi n'o ye dibiso banakɔso don bɔgɔ don kaburu bɔgɔ don bisimila a ka mangosi sɛbɛn kɛmɛ wolonwula bi wolonwula ni wolonwula fiye marabu kan n'a y'a sɛbɛn kɛmɛ wolonwula bi wolonwula ni wolonwula fi fiye marabu kan a wolonwulama de bɛ bonya a bɛna tɔgɔ don k'a ka hamina don n'o y'a ka nafolo basigi de ɔ n'a tilala a b'o sɛbɛnden de kuru k'o don toto kunkolo in kɔnɔ o don toto kunkolo in kɔnɔ a bɛ sɔrɔ ka garijuru kɛ k'a meleke yaa ka taa di k'a tu a tulen a bolo a b'a bila a bɛ wari bila yɔrɔ min na wari tɛ basigi yɔrɔ min na dɛ n'a ka wari a m'a fɔ n'a ye wari fɛn sɔrɔ a bɛ cɛn a b'a bila a ka wari bila yɔrɔ la ɔ ya n'i y'a sɔrɔ o ye tiɲɛ ye ko toto de bɛ bɔ a ka dingɛ kɔnɔ ka taa fɛn ta ka na bila a ka toto dingɛ kɔnɔ k'a mara yen n'o ye tiɲɛ ye n'a taara fɛn fɛn ta n'a bɛna a bila n'a bɛ to yen n'a ka wari fɛn fɛn nana a bɛ to yen a tɛ ala ka barika amiina yarabi n'o kɛra a ka nafolo tɛ a tɛ yɛrɛkɛ ni min nana o bɛ to yen ni min nana o bɛ to yen sa toto yɛrɛ bɛ taa fɛn de ɲini ka na a tɛ bɔ ni fɛn ye o ale b'a ta ka na de bisimila a b'a ta ka na de mɛ a tɛ taa ni fɛn ye toto tɛ taa ni fɛn ka taa toto bɛ fɛn ta ka na dugu de a ka wo kɔnɔ a tɛ bɔ n'a yɛrɛ A b'a ka dingɛ sen ka taa a sɔrɔ a ye wari suɲɛ ka na bila yen a ye fɛn caman suɲɛ ka na bila yen dɔnki o b'a jira hali toto ka fɛn talen san yiri kan n'i bɔra ka wo kɔnɔ i b'a sɔrɔ i b'a sɔrɔ ale bɛ ten ale bɛ fɛn ta ka na bila a ɲɔgɔnna zon tɛ yen o toto bɛ taa mɔgɔ ka wari suɲɛ de toto bɛ wari suɲɛ ka taa bila a ka dingɛ kɔnɔ wa i ɲa b'a la a bɛ fɛn caman ta dɛ toto bɛ fɛn caman de ta, a kɔni a bɛ sanu suɲɛ, ee sanu dama n k'a bɛ wari fana ta, toto bɛ wari suɲɛ ka taa bila a ka dingɛ kɔnɔ yan f'a bɛ d'a sanfɛ k'a kɛ matila ye, hɛɛ, toto b'a ye dɛ, unhun, y'a ye n'a ye nin kɛ, unhun, ni Ala sɔnna a ma a b'a la jɔyɔrɔ ye wari basigili ko la,
est-ce que aa Ala ka faamuya ko ɲuman d'an ma, amin, amin, amin, Ala ka sababu ɲuman k'an ye, amina yarabi, ɛɛ o kɔfɛ, unhun dɔ fana ye ɲininkali kɛ a ko zon bɛ k'u tɔɔrɔ kojugu yali ko fayida dɔ bɛ yen min b'a to ni son donn'i ka yɔrɔ la o tɛ se ka taa mɛ son ye sonyɛni kɛ yɔrɔ min na so de don wa o donna so de kɔnɔ ka da kari ka don so kɔnɔ wa walima foro kɔnɔna de don kuru kɔnɔna de bɛ fili a ko foro kɔnɔna de don ni ma fili mɛ a koorilen tɛ wa a koorilen don
A koorilen don a faamuna ɔ yɛ a bɛ jija a bɛ shɛfan kelen de ɲini n'a ye shɛfan kelen ɲini a bɛna mangosi ci a kan siyɛn wolonwula n'a ye mangosi ci a kan siyɛn wolonwula u ka mangosi siyɛn wolonwula siyɛn wolonwula shɛfan kan mangosi bɛ ci siyɛn wolonwula shɛfan kan shɛfan kan ayiwa i jɔ o yɔrɔ la shɛfan kan siyɛn wolonwula kulubali
shɛfan kan a bɛ taa donda la mɔgɔ bɛ don yɔrɔ min fɛ ka tiɲɛni kɛ n'a taara se donda la A bɛ dingɛ de sen n'a ye dingɛ sen a b'i sonsoro a bɛ mangosi shɛfan in sigi a b'a saraka mangosi e de dibiso den e de banakɔso ye e de bɔkɔso den mangosi ni shɛfan in filɛ nin ye ni cɛ n'a musoya cɛ t'a dɔn mangosi e fana de ye dibi ye mangosi shɛfan in da t'a la wa mangosi ne bɛna e de dabali kɛ e don yayɔrɔ la wa da kana sɔrɔ yayɔrɔ la ni zon donna a kana da ye a kana bɔda ye ne de dibiso ye cogo min na ni mɔgɔ mɔgɔ donna mangosi k'a tigi ye tali kɛ nin so in kɔnɔ n'a tigi bɛ bɔ dibi ka don yɔrɔ la a kana da ye ya i b'a saraka saraka cogo min y'i diya da ma ye shɛfan na cogo min na n'o ye tiɲɛ mangosi ne dibiso den mangosi e dabalitɔ filɛ k'i don ya yɔrɔ la mangosi cɛ o cɛ muso o muso n'a ye fɛn de ta nin yɔrɔ in na ka bɔ mangosi a kana se ka bɔ a kana da ye ya i b'i dingɛ sen i b'a don
n'a y'o kɛ a ka sigi a k'a lajɛ ni mɔgɔ ye fɛn ta n'i y'a sɔrɔ a tigi bɛ bɔ n'a ye n'a tigi tɛ bɔ n'a ye a bɛ'o si di
n'a bɛ bɔn tɛ bɔn tɛ bɔn a bɛ'o si di sigi a tigi bɛ fɛn ta n'a ye fɛn ta a bɛ to munumunu de la kɔnɔna na a bɛ to munumunu de la kɔnɔna na f'a bɛn'a minɛ a tɛ bɔ n'a ye A ye cɛ in mɛnna nka
hali ɲa bɛ na n'i ye nin baara ka don i ka yɔrɔ la n ko ɲafilɛtigiw bɛ na o t'i ka so ye n'u nana so bɛ tunun u la de si b'a kɛ a faamuna n'u y'a kɛ Ala ka barika don ami
ayiwa Dawu a diyara n ye kosɛbɛ nin yɔrɔ in n y'a dɔn mɔgɔ min ni sonyali kɛra a ka yɔrɔ la a ye faamuyali kɛ inchallah an b'a fɔ ko alisa Ala k'u kisi maa juguw tɔɔrɔ ma an bɛɛ lajɛlen kisi u tɔɔrɔ ma ɛɛ alisa an bɛ to jamukan kɔnɔ n'an tora e sɔrɔ an bolo an tɛ sɔn cogo si Dawu e ka taa ka sɔrɔ i ma karabali dɔ di an ma karabali jumɛn ne m'a bɛɛ di n y'a faamu Ee karabali caman bɛ e bolo sa min bɛ taa kɛ kungo kɔnɔ an ka nin ta fɔlɔ an ka nin ta fɔlɔ an ka segin